nke e chiri na zere achọrọ m ịgwa gị ihe m malụ na obere akụkọ m ga-akọtakwuru gị na ife m fụrụ ọ bụ ya mere m ji wee mara na ndị mmadụ ị fụrụ ndị ahụ ị na-akpọ ọyị gị ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ na ha nwere ajọ obi na ọ bụrọ mmadụ niile ị kpọrọ ọyị gị bụ ọyị gị ụfọdụ achọrọ ọganiru gị ihe nke izizi bụ ihe m witnessiri ebe nwanne m nwaanyị nọ Chioma Eze Nwokoro Vivian ka ị fụ na ndị mmadụ nwere obi ebe gị na onye ị kpọrọ ọyị gị nwaanyị na-arụ ọrụ and ọyị gị nwaanyị ahụ nwekwa ike ọ bụrụ na o bu gị ụzọ wee rụba ebe ahụ ị na-arụ nke gị a bịazie wee promotu ọyị gị nwaanyị ọyị ya nwaanyị na Unizik Ọka ebe ọ na-arụ ọrụ ọ bịa kpọọ m na-asị m na e promotu na e tiiri ọyị ya nwaanyị ego na ego a na-akwụ n'ụgwọ ọnwa nwaanyị na-etinye ọrụ ya ite na ọ bịa gwa m ihe a tị ngwọ m n'isi kpam because otu nọ na ha etiri m ihe ọjọọ ajọ echiche then nsị ya na o nwekwa nna na na o nwere ike na-ekpe ekpere na oge nke ya ga-eru ọ sị m nwaanyị anyị mbụ mmadụ anọ ha ga-eji wee promotu nye promotu ọyị ya nwaanyị nwaanyị na nye nwere na na o nwebere um, ihe promotu na nke na since ka ọ na-eche ka ma na a ya-epromotu ya tikwuoro ya ego n'ụgwọ a na-akwụ ya nna nna agba n'aka nsị ya na gị nwere ike kpewe ekpere na nwee ndidi na ife niile nwere oge and ọ dị ka ọyị ya nwaanyị ahụ bu ya ụzọ then mụ a na-echegide ihe a maka na ọ tọrọ m atọ nchegide ihe a mana agwagwo m ya sị na ihe a adịrọ mma and o nwere ike ọ bụ maka then ama m na na onye ọ na-etiwe aka n'ụmụ ọgwụ a na-agwọ ọ na-apụtọsị aka n'ọgwụ mụnwa amalọ mana ị baa na Facebook ya Vivian Okoro ị fụ ọha ndị a na-ekwu o so ebe ọ na a na-ekwu okwu eh, all this eh, what God cannot do doesn't exist or what Jesus cannot do doesn't exist ọ ndị otu ha ebe ọ na a na-eprichi ihe ndị a na-eprichi eprichi ị fụ ndị agha bụ a na-eshe ebe a na-eme preaching wee tie account number ị fụcha ebe pastọ si eti account number wee na-eme preaching ụmụ nwaanyị a na-eshe ya o so na ndị ahụ bụ ndị a na-eshe ya na-ekpe ekpere ahụ na-apụta na-afụtọsị aka na-afụtọsị aka ndị ha na Angela Nwosu mgbe ọ na-adakwa m ka m na Angela Nwosu nsị ya na spirit m anabataghị onye ahụ before wee o wee kọnektịa mụ nke ya na one man nọ na Facebook a na-akpọ husband material buru ibu ọ na-emekwa ife psalm na-eje n'ili na-agwọ eri ọgwụ o were psalm na-confuse ndị mmadụ na-ana ndị mmadụ ego ọgwụ tụọ ọgwụ ọgwụ niile ọ na-agwọ ma nke ọ na-esigoro na-enye ndị mmadụ na-ana ndị mmadụ akara aka ma ndị mmadụ achọpụtabeghị and ụmụ nwaanyị ka ọ ka njọ a sị gị ka e nye gị ọgwụ a ka ị were nara nwoke ọzọ nara onye ọzọ ife ya ma ka onye a wee nyewe gị ego ma ọ ka ndị ọyị gị gbafuru agbafu na-achịatakwa mana ọ na-akpọ jizọs na-equote unu baịbụl na-adị ama ife ị ga-eche echiche wee were onye ma onye onye chọzi ịrụ ana o were jizọs wee kpuchie were psalm wee na-arụ ana na-anakọrọ ndị mmadụ ife ha nwere mgbe anyị na ya kọrịtụkwa ndụ ya na nna dị manụ ndị a wee rigide m ego ọ mgbe mgbe a mechaziri ife niile a many ways wee na-etigi na-anara m ego m nwa ego m spendra m gwabazi ha mawa m threat na ha ga-egbu m o the man sị na ọ ga-eje gwọrọ m ọgwụ na ga-egbu ya na mma anwụ na na-atọra m na-atọ na-ewere aka igbachie m n'arụsị m sị ya na ọ bụ too small anụ nwoke ọ ya ata afụfụ o meta na ụmụ nwaanyị i je na page ụmụ nwaanyị aka nkụ ọ na-ana ụmụ nwaanyị n'iyi e mechaa e je chọwa di ma ha na-agwọ eri ọgwụ na-aṅụ ọgwụ na-etichi akpa nwa na-etichi aga n'iru ha na-ewere ife ọma that day ndị ọsụ nnọọ na-awụ ọjị nna nwanne m nwaanyị ị na-enwere ọkwa onye kpọrọ ya nwaanyị ka ị na-enwere anya ukwu maka na e tiri ya ego n'ọrụ ọ na-arụ n'ọrụ unu na-arụ maka na eti ha o nwe promotion na nye nwee nwe ụlọ mgbanaka so otu a ka ndị mmadụ dị otu a ka ọ dịkwa ọ dịkwa nwa nga a na-akpọ monday ike ị pụta ị fụ onye ọzọ na-aga n'iru obi ama adị gị mma gị na ụmụ nwaanyị ndị obodo unu ejezie na-anarụ na-arụzi with ndị eke e jide ụmụazị mara ị fụ onye na-aga n'iru i je suo ya imi a kpụrụ onye ahụ tụọ ya nga ma ndị a na-akpọ nga 20 years ị nọ n'obodo aka ọrụ gị bụ ị na-atụ ndị mmadụ nga aka ọrụ gị bụ ka ị na-atụ ị na-atụ ị fụ ndị ndị ndị igbo ibe gị na-agba mbọ i je na-esu ha imi with ndị obodo maka percentage a ya enye gị maka maka ike ha ga-ala gị ha ga-ala gị ka ị wee laa ha ma laa ha free wee were gị wee na-arụ ọrụ wee na-eset ndị afrịka up o nwe onye na-achọghị aga n'iru ibe ya onye bụ ife ọbụla onye ọbụla gị na ya na-emekọ ihe o nwere ike ị fụ ya ka ọ chịrị ọchị mana obi adịrọ ya mma onye m gwara onye ị na-eme ihe dobe ife ọbụla ị na-eme dobere ya onwe gị maka na onye ahụ ị na-eje akọrọ afụrọ gị n'anya na o nwe ndị bụ bụ agent of darkness e ji wee na-arụ ọrụ this guy even na na ọya nwoke sef na-esokwu ya ezuzu ife ha na-ezuzu ọya nwoke obi anaghị adị ya mma ebe ọ fụ ọya nwoke ka ọ na-aga ọfụma ọ fa bụ ndị so wee weru passport m maka mgbe m wee weru passport m wee jee sendịarụ nwaanyị ka o jee tipịa m o chee na nwaanyị ahụ na-arụ immigration ka o tipịa m o nwekwu ihe m mere ya n'ọnụ ọka ka m na-esi wee karịa na-ebi ọfụma mụ na chi mụ na ya bụ ofu mụ na ya bịara ụwa ofu oge ọ bụrụ na ife ọ nọ na Thailand bụ ị na-esu ndị Igbo imi a na-enye percentage o nwere ife ọ na-arụ na onye na-esu ndị Igbo imi ọ na-eme na ọ na-eti egwu o nwere egwu ọ na-eti were ya na-akọva up wee na-esu ndị Igbo imi since mụ na ha na-eme ife na ife ọ na m bido mere expose isu ndị mmadụ imi ebenata obere many of them wee soro ụmụ nwaanyị obodo na-arụkọ with ndị eke achọrọ m ka mmadụ ife ọbụla na-eme na-eme ndị be anyị na outside bụ ndị ndị ahụkwa ndị be anyị nwere idea ife a na-eme bụ ndị na-eji aka eseti up maka ife a ga-enweta mana ha ma na ha ga-ata afụfụ elu nwanche niile nọ na nga mmụọ ha na-ebe na ha chọrọ ife ọma abana na group a na-ekwu na ife ime mmadụ ife ọjọọ adịrọ mma ọ ha bụ ndị bu n'isi ikwugharị a sị na ha na-eme ife ọgwụ na ha na ha dị ike na ha na-eme nke a na-eme nke a ekwute okwu ụka ha nọ na ya nụ ekwute okwu ọgwụ ha nọ na ya nụ ikwu a sị na onye mmiri ka ọgwụ onye mmiri a na-agwọ ọgwụ onye mmiri a na-emegide mmadụ ibie onye bụ onye mmiri ọ na-achọ ka o tinye mmadụ na nsogbu onye bụ onye mmiri a na-enwere mmadụ anya ụfụ marụ na onye ọbụla onye ọbụla gị na ya na-emekọ ife ụfọdụ obi adịrọ mma na ife na-agarụ gị ọfụma many of them bụ agent of darkness wee chọzi ife a ga-eji wee na-ekpuchie imagine nwanne m nwaanyị Chioma Ezinwa Okoro na-eti nwanne nwanne ọya nwaanyị onye kpọrọ ezigbo ọya ọya na-epostukwu ya na-ewishi ya good mana ọ nọ na nzuzo na-atụ nwaanyị na-eji weta iri ego na-eti ha ọrịa ọha ị fụ ka onye ahụ bụ ụfọdụ ụmụ nwoke ndị ọyị gị nke ọ ga-abụ ife na-agara gị ọfụma ị fụ ha chịa ọchị chee na obi dị ha mma mgbe mọnde ahụ mọnde ike ahụ mgbe mbọsị ọ fụ m ka m yi nwa gold ọkwa onye m na-enyere aka o nwebe anya ụfụ sị nso na m yi egwuru gold onye na-epe attention ihe ndị mmadụ na-ekwu ọ bịa na-enu inu wejezie na nzuzo na-akpa nkata nwa na ndị agent of darkness ụmụ nwaanyị ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị obodo bụ ndị ojii ka ha ji wee na-eri na-eseti ma ndị na-eji na-eji ụmụazị young young girls wee seti ndị be anyị up na-adịkwuo ndị be anyị na-abịa ịfụ nwatakịrị na-arị ya elu asị gị na o nwere ife ga-eme ya mana up ka ọ na-eseti gị ụfọdụ eji sex magic wee na-akọntrolu ha ma ndị eji na-ekesasị ọya mechazie achọwazie onye ga-eburu ihe niile ahụ n'isi ajọ ife ha metere ife ọbụla ị na-eme uche gị na onye ọbụla gị na ya na-emekọ ife maka ndị ahụ ị na-eche na ha bụ ọyị gị fụrụ gị n'anya na-eshia nkụzi m a ka ị wee nyere ndị ọzọ aka na-agwa ndị ọyị gị ka ha na-esonyere m maka ife m na-akụzi na ife m malụ na-eme n'ụwa ada omimi siri ike na-emesi ike na-eme na-ana ndị mmadụ n'iyi ma ndị kwụrụ aka ha ọtọ wee jee mee onye a ka onye ahụ mee ife ọjọọ because ọ bụrụ na ị kwụ aka ọtọ ife ga-adịrị gị mma mana ọ ga-abụ ụzọ ha ga-esi wee mee ka i mee ife ọjọọ so that ka ha nwee ike wee nweta nwa gị so ife ọbụla ị na-eme ka ị na-agbara ife ọjọọ ọsọ na-agbara ajọ ife ọsọ maka na ụzọ a ka ha ga-esi wee nweta gị once i mere ife emebigo power ahụ ị nwere na mmụọ enwee ike wee nweta nwa gị akọ m na aka nkụ mana nwayọọ nwayọọ nkụzi m na-akụziri ụnụ ife ụnụ amarọ buru ibu na-esonyere m na-eshiakwa gakwa n'ihe ndị nke m kụzikwuru like ya share ka i wee nyere ndị ọzọ aka na-etinyekwa ihe ọbụla nke m na-akụzi n'ọrụ onye ọbụla gị na ya na-emekọ ihe uche gị dị ya maka na ọ bụrọ mmadụ niile fụrụ gị n'anya